amatha kubwera munthu wina wachifundo andi galimoto yake kukongola ndikunena kuti a sister takwerani mupita kuti a ineyo tu ndikupita kulunzu kapena ine ndikupita kuchikwawa nde amati ayi tabwera ndikutengeni ulere takwerani galimoto mwangamo inu simungakani mmati mwayi umenewu umakwera galimoto ija ndikumapita ulendo wanu mtsikana ameneyu pamene anali pa depot kudikira basi kuti apite kukaona sisita wake kudera limenelo anaona galimoto ndithu yaying'ono imene inayima ndi kumunyamula ali mkati mwa njira driver anayimika galimoto ndi kumugwiririra zimenezitu ndi zimene zinachititsa kuti atenge mimba ndipo mimba imeneyi ndi imene anabereka thabo bester mukhoza kuona pamenepa kunena kuti mwana ameneyu anabadwa movutika kwambiri lerolo ndikufuna kufotokoza background kapena biography ya mnyamata ameneyu amene watchuka kwambiri kunena kuti ndi chigawenga choopsa koma nthawi zambiri zigawenga sikuti zimangokhala zigawenga yayi imakhala background imene akuchokera mukhoza kuona kuti abambo ake anyamata ameneyu iye samadziwa ndi amene anagwiririra amayi ake ndi kubereka mwanayu komanso mwanayu panopa ndi wogwiririra komanso kupha wakuba ndi zina zotero zikhozanso kutheka kuti mwina abambo akewo poti background yeniyeni alibe poti ndi obisala zikhozanso kutheka kuti abambo akewo analinso okuba mwinanso anali okupha komanso apapa pali umboni woti anali ogwiririra chifukwa anachita kuwagwiririra bambo ake mayi ake a thabo besta ndi kuwaberekera mwana ameneyi pamene anali ndi chaka chimodzi mariya anachoka pa khomo ndi kupita kukagwira ntchito ku dera lakutali iyeyu anamusiya besta kumudzi kumene ankaleredwa ndi agogo ake mwachidule ndikuuzeni kuti thabo besta anakula ndi agogo ake pamene masiteni analowerera osabweranso tili nawo atsikana ambiri masiku ano ngakhale kumalawi kuno amene amatha kungobereka mwana ndi kuwasiyira agogo kapena amayi akatero iwo amanyamuka ndikupita kaya kuchoka kumulanje ena kuchoka kaya ndi kumangochi ena kuchoka kaya ndi kumchinji ndikupita ku lilongwe kaya ndi ku mzuzu ena ku jubeki kumene kumakapanga uhule alipo atsikana oterowo ena amwayi amatha kubwerera kumadzaona ana komanso pali ena amene amangokomedwa kumangopanga uhule kumeneko osabwereranso pakhomo mwana mwina anamusiya ndi chaka chimodzi kufika mwana mpaka zaka sate osamuona osadziwa kuti kodi mayanga ndani kumangoti mayanga ndi agogowa apanso tikuona amayi ake a thabo besta amene anamusiya mwana ameneyi ndi chaka chimodzi ndikupita ku ntchito atapita ku ntchito kuja sanabwererenso ndipo thabo bester ankaleredwa ndi agogo ake komatu gogo ameneyu anali chidakwa chotheratu daily kukangocha ankangokhalira mowa ndi chamba ndipo nthawi yosamalira ana analibe agogo amenewa anamwalira pamene thabo bester anali ndi zaka zosakwana 15 zimenezi zinachititsa kuti mwana ameneyu asanduke wamasiye ndipo anaswa mtengo wogwira mu nthawi imeneyi mwana ameneyu anaona zoopsa kwambiri anakumana ndi zokhoma tikudziwa mmene ana amasiye amazunzikira ngakhale kumalawi kuno zimachitika amapezeka kuti mwana alibe makolo ake alibe agogo ake ngakhale amalume ndi ndani onse sakuwadziwa ndi situation imene anali nyamata ameneyi ndiye amazunzika kwambiri kugwira maganyu kutonzedwa kusowa pogona ndi zina zambiri inalipo nthawi ina yake pamene anzawo a malemu agogo ake anamunyengerera ndi kumugwiririra tili nawo azimayi ena ku africa kuno amene amakonda kusirira tiana ndiye anzawo a agogo akewa anatengapo advantage ya umphawi wake ndi kuchita naye zadama momukakamiza mwachidule ndikuwuzeni kuti thabo bester ankakhala ndi anzake atangomwalira agogo ake aja tsiku lina lake ali kunyumbako ndi anzake kunatulukira bambo wina wachilendo amene anamunyengerera kuti amutengere kunyumba kwake kuti azikamulera bester anavomera inu mukudziwa munthuyi amavutika alibe mayi ake sadziwa kuti ali kuti abambo ake samawadziwa agogo ake amene amamulera anamwalira ndiye amakhala ndi anzake movutika ndiye atabwera bambo ameneyi kunena kuti ah, iwe bester ndikufuna ndikutenge ndizikakulera kunyumba kwanga iye anangoti eh laponda la mphawi anavomera ndikunyamuka kupita kunyumbako koma ali kumeneko bambo uja anayamba kumuchita nkhanza anamuvula mpaka kumugwiririra pa chichewa chomveka bwino ndinene kuti anamuchita za mathanyula nanga si anali amuna okhaokha amenewo nde sindinganene kuti amagona naye zadama yayi koma ndinene kuti amachita naye za mathanyula chifukwa choti akuti anamutsekera mnyumba ndithu kwa masiku angapo ndikumagona naye bambo akumapita ku ntchito ndikumabwera kumagona naye nthawi imeneyitu nkuti amene ali mwana kwambiri mwina ali ndi zaka 12 kapena 13 years thabo bester anakula moyo wa mavuto wosowa uphungu komanso chikondi cha makolo moyo umenewu wakhala kukhala kuyambira ali khanda nkudzafika 18 years mmene ndakuuzirani kale kunena kuti mayi ake anamusiya ali ndi chaka- ndi chaka chimodzi kupita ku ntchito ndipo anakumananso mchaka cha 2006 pamene anali ndi zaka zokwana 20 mu nthawi imeneyi nkuti mnyamata ameneyu atalowerera nkuyamba moyo wa uchigawenga inu mukudziwa kuti iyeyu amakhala ku soweto ku soweto si dela lachibwana iyayi ndiye wakhala moyo umenewu ali mwana kukula ali ku soweto konko ndi ana- analowerera basi mene ama- amafika mayi ake anampeza mwina iyeyo ali ndi zaka 20 that time nkuti mwana atalowerera kale atayamba kusuta chamba atayamba zauchigawenga kuba ndi zina zonse zoyipa ndiye sakanathekanso ayi malingana ndi mmene mwini wakeyu anatiuzira mchaka cha 2012 akuti ali ndi ana atatu ndipo amachita za uchigawengazi ngati njira imodzi yofuna kupeza ndalama zothandizira anawo zambiri zimene ndikunena pano zonena kuti thabo bester anagwiriridwa thabo bester abambo ake anamugwiririra amayi ake anamugwiririra komanso iyeyu wakula ndi agogo ake ndi zina zambiri zimene ndafotokoza zokhudza biography yake ndinazimva kuchoka pakamwa pake chifukwa iyeyo pamene anali kundende pali interview inayake imene inachitika imene amamufunsa kuti kodi iweyo zinakhala bwanji mwakuti mwakuti nanga unakula motani ndi amafotokoza zonse zimene ndikunena pano ndikunena zochoka pakamwa pake mmene anakulira ndi mmene anayambira zauchigawenga mu 2009 thabo bester anamangidwa pa mlandu wakuba ndipo akhoti anamugamula kuti akakhale ku ndende miyezi 6 komanso apereke chindapusa cha 1500 rand nyamata ameneyu analephera kupereka ndalamayi ndipo anaseva jere ya zaka ziwiri mu nthawi imene anali kushamba 2009 kudzafika 2011 akaidi anzake anamuzunza kumuthibula anamuyika botolo ku anasi komanso anamugwiririra e ndanena kuti anamuyika botolo ku anasi chifukwa sindikufuna kunena za chichewa ayi ambiri munena kuti ndikutukwana koma amene mukudziwa tanthauzo la anasi mukudziwa chimene ndikutanthauza nde iyeyu anazunzika kwambiri mu nthawi imene anali kundende ngakhale kumalawi kuno kundende kuja kuli akaidi ena amene amakonda kugona ndi amuna anzawo kuti mupite ku maula ku chichiri kapena ku zomba prison kaya ndi ku mzuzu ndende zonse za kumalawi kuno mchitidwe umenewu ulipo manyapala aja amapezeka kuti akugonanaso ndi akaidi anzawo koma akugona ndithu ku anasi kuja zabwinobwino zija ndiye uyunso Thabo bester zinamuchitikira zimenezi pamene manyapala anamugona momukakamiza atatuluka ku prison mchaka cha 2011 mnyamata ameneyu anangokhala ngati kuti amuchekera mangolomera chifukwa anasanduka chigawenga choopsa iyeyu anatsegula ma facebook account ambirimbiri pogwiritsa ntchito mayina osiyanasiyana ngakhale kumalawi kuno pa tsiku lalero ndikunena pano pali anthu ambirimbiritu amene ali ndi ma facebook account a fake ena ali ma facebook account 20 ena 10 ngakhalenso 15 ndiye uyunso atangotuluka kundende kuja mwezi wa july 2011 anatsegula ma facebook account ambirimbiri amene amagwiritsa ntchito pobera ena mwa ma account ake panali thomas bester

ankagwiritsa ntchito pobera atsikana ndi azimayi otengeka apa facebook alipotu atsikana ena kungowafunsira kudzera pa fb amatengeka mpaka kukafika jubeki uyunso bester ankakonda kupusitsa atsikana ngati amenewa ankawatengera kunyumba kwake ndikuwagwiririra kuwabera komanso akachita tsoka ankawapha atangotuluka kundende kuja chifukwa ndakuuzani kuti anatuluka july 2011 bester ankaba malaputopu atatu pa tsiku lilonse ndipo ankagwiritsa ntchito malaputopu amenewa pobera anthu kudzera pa facebook ndi chaka chomwechi chimene iyeyu anagwidwa ndi apolisi pa milandu yakuba kugwiririra komanso kupha iyeyu anagwirira atsikana ambiri komanso mwina anaphanso anthu ambiri koma mlandu umene anamugwirira ndiwonena kuti anali ndi girlfriend wake amene iyeyo amakondana kwambiri ndiye tsiku lina ali ku hotelo anam'baya ndi mpeni nkumupha komanso mkulu ameneyo anagwirira atsikana ena awiri milandu yodziwika bwino inali imeneyo ndiye akhoti mchaka cha 2012 anamugamula kuti akakhale kundende moyo wake wonse pa mlandu wakupha komanso anamuonjezera zaka zina zokwana 75 pa mlandu wogwiririra mukamvetsera bwinobwino zigamulozo munthu akakhale kundende moyo wake wonse komanso akamaliza kukhala moyo wake wonse akhalenso zaka zina 75 zikutanthauza kuti munthu ameneyu sakanatuluka kundende

2022 pa 3 May apezeka kuti athawa kuselo kuja ponamizira kuti muselo yawo mwapsa moto ndipo iwo amwalira ndimene zinakhalira apapa amene anamuthandiza kuchita zimenezi ndi supervisor wa magadi aku prison technician woyang'anira ma cctv chibwenzi chake komanso apongozi ake anthu amenewa mogwirizana ndi amene anasowetsa thupi la munthu wina anakalilowetsa mu ndende kenaka ndikuliwotcha ndi moto nkhani imeneyi ndisachite kupita nayo patali chifukwa ndayifotokoza kale ku part one kuja ndiye apapa mungodziwa kunena kuti amene anaba mitembo imeneyi ndikagulu kameneka ka thabo kanatenga mtembo uja ndikukalowesa mu prison cell kenaka ndikuotcha ndi moto ndi cholinga choti anthu aziona kuti thabo bester wapsa ndi moto koma chosangalasa kwambiri pa nkhani imeneyi nchonena kuti mtembo wakupsawu wadziwika tsopano dzina la malemuyo anali katlego mpholo wochokera ku bloemfontein ku dera la free state ameneyutu anali nyamata ndipo anabadwa pa 18 meyi 1991 anali ndi mkazi komanso ana awiri ana aketu ndi ang'onoang'ono kwambiri wina mwina ndi 3 years wina is just 2 years katlego mpholo anali nzika ya ku south africa anaphunzira maphunziro ake pa rekrong secondary school komanso pa varsity college iyeyu ankagwira ntchito ngati waiter pa malo ena otchedwa spur steak ranches ku dera la bloemfontein mnyamata ameneyu anasowa mwezi wa april chaka chatha cha 2022 abale ake akhala akumusaka nthawi yonseyi koma sanamupeze kapena kudziwa kumene anali ayendatu abambo ake ndi amayi ake ngakhale agogo ake kuyenda m'ma police station kuyenda m'ma mortuary kuyang'ana mitembo yambirimbiri kuti mwina mwake apeze thupi la mnyamata ameneyu poganizira kuti nanga munthu wasowa chaka chathunthu kodi ali kuti koma anayesera kumusakasaka osampeza kuyesera kuyenda umu ndi umu koma sanapezeke mnyamata ameneyu anasowa basi itatuluka nkhani ya bester chaka chino abale ake a mnyamatayu akhala akutsatira ndi chidwi makamaka zokhuza mitembo imene yakhala ikubedwa kumotchali ndinafotokozapo nawo kuti panali mtsikana wake amene ali chibwenzi chake cha bester amene wakhala akuba mitembo kumotchali waba mitembo ndithu yokwana 4 kapena 3 ina kumakaitayira mu mtsinje ina ili imene yotchedwayi ndiye nkhaniyi itaphulika Abale ake a mnyamata ameneyu anali ndi chidwi kuti kapena mwina mtembo umodzi mwina ndi wa m'bale wathu ndiye anayamba nawonso kuitsatira bwino nkhaniyi. Atapita kukafufuza komanso kuyeza DNA ndi pamene zinadziwika kunena kuti mtembo umenewu umene unaotchedwa mu selo unali wa mwana wawo. Bambo ake a mnyamatayo Mr. Batho Mpholo asumira aboma a prison apolisi komanso achipatala kunena kuti afotokozere mmene zinakhalira kuti mtembo wa mwana wawo ukapezeka ku prison cell chifukwatu nyamata ameneyu history yake sanamangidwepo chibadwire ndiye abambo akakufunsa kuti ndizotheka bwanji mwana wanga ukapezeka mu prison cell mtembo wake ukapezeka bwanji mu prison cell pamene mwana ameneyu sanalakwepo sanapitepo ku ndende ndiye ndikufuna inu aboma a prison department achipatala ngakhalenso inu apolisi mundiuze chimene chinachitika kuti mwana wanga akapezeke mprison cell ndikuotchedwa ndi moto mpaka mtembo wake kuonongeka beyond recognition amene takhala tikuitsatira bwinobwino nkhani imeneyi ya thabo bester apolisi a south africa atiuza onena kuti malemu amenewa nyamata ameneyo anapezeka atakomoka mtauni ya bloemfontein atamutengera kuchipatala ndi kumene anamwalira apolisi atiuza zimenezo koma achipatala atayezanso kunena kuti ayeze dna kumalawi kuno mwachitsanzo kuti ndi adzamalala amene china chonse chikachitika kaya zokhudzana ndi imfa kuti penapake pali foul play amapatsa amenewo kuti ayeze aone kuti chinachitika ndi chani kuti munthu amene amwalire tinaona nkhani zija za china robert chasowa ndi ena onse amene akhala akumwalira pakatipa mr dzamalala amapita ndithu kumakayeza zimene zijazo kuti adziwe kuti kodi munthuyu anamwesedwa poison kapena anaphedwa kapena wangofa mu njira yachilengedwe ndiye nyamata ameneyinso panayezedwa ndithu dna apolisi atanena kuti ayi ameneyi anangogwa mtawuni kukomoka ndi tinatama- anathamangira naye chipatala kumene kundi anakamwalira that's what the police is saying ku south africa kumeneko komano malipoti enanso akuonesa kuti iyeyu anachita kuphedwa pamene anthu ena anammenya ndi chisulo mutu ndiye potengera ndi masitetimenti osiyana amene akubwera nkhani imeneyi yavuta kwambiri anthu onse amene akukhuzidwa posowesa mtembo umenewu dr nandipha magudumana chibwezi chake cha thabo bester supervisor wamagada ku prison mr matsoala woyang'anira ma cctv kamera pa ndende onsewa akanizidwa belo pamene akufufuzidwa pa milandu yakupha mwachidule ndikuwuzeni kuti aboma akufufuza kuti adziwe chenicheni chimene chinapha nyamata ameneyo katlego mpholo chifukwa choti panopa nkhani yakula kwambiri poyamba paja mlandu unali wonena kuti mwasowetsa mtembo koma panopo ndi wonena kuti mwapha munthu chifukwa chonena kuti abale ake a mtembo umenewu apezeka ndipo akunena kuti akasuma kunena kuti mutiuze chinachitika ndi chani ndiye kuti ngati zoyezanso zapezeka kunena kuti munthu anachita kuphedwa ndiye kuti anthu amene onse amene amene ndatchulawa ali ndi mlandu wakupha pa anthu onse amene anamangidwa pa nkhani yokhuza bester saga ndi mr zolile wokha amene atulutsidwa pa belo monga ndinanena kale poyamba kunena kuti akulu amenewa ndi apongozi ake a thabo bester ndipo anatengapo gawo lalikulu kwambiri pomuthawitsa ku ndende ngakhale anapanga zinthu zopepera chonchi mr zolile ndi munthu waulemu wake komanso ophunzira bwino anthu ambiri tiku south africa kudabwa kunena kuti kodi mr zolile ndi chifukwa chani apezeka mu nkhani imeneyi yosowesa mtembo kuthawisa munthu kundende pomwe ndi munthu wozindikira bwinobwino ndithu anali iwowa agwira ntchito zazikulu kwambiri kumene ku south africa agwirapo ntchito ya uphunzitsi mboma kwa nthawi yayitali anali ku ministry of education ngati senior specialist komanso mkulu ameneyi wakhala akuchonga mayeso aboma kwa zaka zambiri kumalawi kunoko ameneyi tikananena kuti wochonga mayeso a maneb